ineyo shame on these people because the- avale mataye majekete chani eh, for what i mean malawians don't do- are, are- are not seeing the, the, the, the progress so i don't know zimakhala bwanji and um, you can see yes okay timasa- tikusangalala kuti pali uh, njanji Yes. yoti zinyamula kaya mafuta and the like mm. koma you hear kuti ndiye kuti mafuta azikanyamulidwa kuti

will from the top notch office that's the president's office i think ineyo in my view mbali yake munthuyo wapanga you understand as a president facilitating kuti titere kuti titere. titere you know ubale because ubale wa dziko la Kwambiri. malawi ndi mozambique kuonesesa kuti those things are, are, are Are in there place komano awawa awawa aku ppda-wa kodi mukuwati ndani ndi dzina lawo ati achira- a- achirapondo akaya Ah, ndi kaya muti ndani aku ministry of uta these people they are the ones who are failing the president Eh, and, and, and these are the people olo mpaka pa program yachidzulo you know anthu akumakwiya these are the Akumayenda kale okwiya. people yes anthu amakhala ongokwiya

ifeyo tu- tikupindula chani ngati amalawi palibe koma Ineyo in the koma. process i think anthu amapindula ndimafuna ndizibwera komweko Yes. ineyo koma chimene ndimaona yes pamakhala deliberate efforts to frustrate ma process ngati awawa cholinga ndalama zimene zinaperekedwa Yes. wina wake apindule amakhala zoti akupindula chifukwa if you check mwina kupezeka kuti this tukamba za 5 kilometers Yes. komano the rest of the kilometers kupezeka mwina sizipangidwa mpaka administration isintha isintha ndiye kuti ndalama zija zatengedwa zatengedwa

Honourable Gwengwe ali minister of finance mm -hmm. ndinafunsapo issue ya transport yes. atapita atapanga atangopanga present budget mm -hmm. had a mm. press briefing i asked kunena kuti pali ma project ambiri mm -hmm. amisewu mm -hmm. amene sadachitike koma amakhala apatsidwa ndalama yes. ko ndalamazo zimapita kutiko mm -hmm. mukamadzabweranso ndi budget ina yes. pamene m'mbuyomu munaperekanso kale nde zimapita kuti mm. ah,

bwanji amakhala zoti ndalama zimenezo sakuzi so that's why i'm saying pamakhala deliberate efforts to frustrate zinthu ngati zimene cholinga Kuti wina anthu wake apindule uh, agresins mara chakwera tour that's another story on the front page of the nation newspaper as presidential portacade other vehicles stoned and police fire tear gas to disperse irate uh, crowds that story has been done by uh, Macmillan Mhone and he says police says they fired tear gas to disperse irate people in Chikwawa

nkhani ndiyakuti um, mu story mu apanganso quote uh, wa police of course with an anonymous mm. uh, akufuru akunena ndithu kuti magalimoto okwana asanu mm. agendedwanso pamenepopo mm. mm. uh, palinso nkhani yakuti even some police officer has also sustained some injuries mm. And so it's a serious issue i think izi zomagenda magalimotozi uh, we, can, we can do better mm. koma if you look at where the story is coming from mm. nkhani yayambika chifukwa choti ati anthu amene anavala makaka a mcp achinyamata ati amapita kukazula ma flag ma flag mbendera za dpp za opposition ati mmene amazula mbenderazo amanena kuti apulezidenti asaone chilichonse cha blue kuno mm. ndiye amazula so anthu amene eni ake amene anayika mbenderawo ndi amene anati ah inu mukuzuliranji mbenderazi mm. so ndi, ndi nkhani yakuti

that's in the in the southern region and and, and, and the lower shire we know kuti andale they don't want to hear this koma to, to say the truth ndi mmene ndra- ndale zathu zimayendera kumalawi kuno it's, it's regional kuno ku central region it's, it's perceived to be kuchipinda kwa mcp

and its not a crime inuyo ngati mumapanga subscribe to another party eh, its okay inunso mukhozoyika mbendera kaya mukhozoyika pambalipo kaya, kaya mu- mudikira kuti zanzanuzo zikatha inu muyike za ndikamaona nsewu waku 23 makonda kusintha mbendera kwambiri when you're going close to masintha yes

tikukamba za aip zomwezo I, I, don't, i don't think even mulungu amene anatipatsa nzeru ndi ubongo i don't think akhoza kumasangalala nafe ino at this juncture but ah, akuluakulu uh, you started something mpaka mukumana ndi mavuto nde mpaka chaka- chaka cha namba 4 also uh, nkhani muzingokambanso you know similar issues and nkhani za information chani ma delays in procurement zimakhala kuti ndi zomwezo these are things that if you if you ask anyone amene amatsata zinthu aku- aku- aku- akuuza olo ali kutulo kuti a chaka chino aip ili ndi mavuto akutiakuti without even seeing anything so i think ichichi ndi chinthu chimene adachiika ngati ching'ombe chonenepa bwino cha mkaka wina wake m- anthu andale ena ake amakama apo ende ama ah, mimba zawo zimakula because of aip so if- that's why zija timakamba ku za ku ppda zija nkhani ya- ya- ya njanjizi kuti zi- zimayikidwa dala zinthuzi eh, ma blocks kuti anthu ena ake

including anthu amene ali osaukawo but if you don't want that then ingochithetsani because even anthu osauka amene muli mwapanga target sakumatani sakumapindula anthu ali ndi njala mumawapatsa zinthu mochedwa kenaka mukawapatsa ma ID amakagulitsa agule chima so it's it's it's a whole lot of chaos in the with the AIP Taya. nafuna tipite ku uh, ku, ku business financial complaints jump 62% in 2023

All right, I think because of time, uh, it's 25. But izizi ndizoona.
after. izizi ndizoona ali- i think ah, malipoti awo amakhaladi oona ndizoona anthu awo am- anthu amadandaula kwambiri Ah, it's- it's- mm. mabanki anyway poti nthawi yake Eh, ma- i- one minute, one minute. enanso ndi mabanki enanso ndi ma ma bank udabwe upita ku bank kuli ma ma booth aja ma matela pakhala ma tela bank tela paja alipo 4 Mm. koma uonapo kuti Imene nthawi zonse kugwira ndi kumangokhala imodzi. awiri kapena munthu mmodzi eh people spend a lot of hours in, in, in, in banks olo pa atm atm yoti ili pa branch eh, anthu akugwira ntchitotu Mkati- mu office mu- akuti mkati network mwa anthu yathu. akugwira ntchito koma zoti chinthu chija- Sichikugwira ntchito. sichikugwira Network. And you wonder, ah, wha- wha- what are these people doing O- o- okay in the in the in the pension sector ndi anthu ambiri amene amavutika kuti apeze a- a- a- alandire mapenshoni awo Ah, even ku- ku- ku- kwinako kumene kum- ku- ku- kumene ama- ama- amakamba the, the, the- the other sector as well it's, it's, it's a lot of a lot of chaos nde kuli nkhani ya maujeni koti nkhani imene i think ama, ama, i don't know nama- amandandanda nkhani ya ma network ma network providers panopa inuyo mukhoza kutenga foni yanu ma ba- ba- mu- kungomuyimbira munthu foni muziyankhulana alo mwaswera bwanji nazabweko basi ingokhala zi Ba- Koma basi iku- yangokhala ikudutsa, zi basi koma ikudutsa. koma ikudutsa okay so these are the things zimene amalawi they are experiencing them every day koma anangosankha kuti "Eh, i think ndimene tilili kudziko kuno anthu amangotidyera masuku pamutu

so zinayankhulako izi tamuchotsani kochiyo azipita wanchotse angochotsa Eh, I mean, wa- wa- wa- wa- kodi- kodi- kodi- kodi dziko lino laziki anthu amaona ngati kuti amaona ngati- we don't have time here to- timu ndi yomweyi tizingosintha kochi eh? Eh, ti-
listen

mpira ndimapasa ulemu because after everything wina wake amene awine kapena aluze and that's it kaya mukamadrawa you have consequences all those kind of things and then tangomuchotsani kochiyo kaya kuti kumpepesa tidzampepesa later but panopa we don't have time to start digesting the technical things no timalize yes Mm, malize. you are with me robert edward and my colleague Brainerd mwanza

amangozindikira akatuluka panja kuti aa kodi kumabwera mvula tumizani ana anu ku st crispin private primary school ndipo inuyo simudzakhumudwa mukamadandaula kuti ife timangoseka kuti kodi awa akudandaula chani poti thandizo lilipo kale mukafuna kudziwa zambiri ayimbireni pa 094 84242 094 84242